mama gịnị gị begibega nna gị na-agụrụ m anụ ọgụ Singapore, stop that, stop that. Ị nụla agụzimala mama ma nọ n'ụlọ. ehe ụmụada igbo ibe m ekenee m ụnụ asị m na ọ ga-adịlị unu niile mma dịkwazịrị mụ nwa mma mụ nwa bụ odozi akụ nwaanyị agụata ada ji ife ewu na-eli ada ji ego ada pingin nwaanyị ma egwu a na-agba ihe m ji maka ya wee bịa taata bụ ka m gwa ụmụada ibe m okwu biko ụmụada ana m ayọ ụnụ ka e si agbasasị n'ezinụlọ kịtaa ọ dịzi nya ọ dịzi so alarming ọ na-ewute ọmụgwọ ka m si bata sef wee na-anụ jụọ ese onye a a sị m na ọ nago ọ na-azụbụchi di ya jụọ onye a a sị m na ha gbasago na ya na di ya ebirozi onye na-apụ rapụ ụmụaka ụfọdụ akpọrọ ụmụaka ọ kwa ụmụaka ka ihe a ga-aha n'isi ya bụ ana m ayọ biko onye ọbụla nwebe ndidi nwoke nwebe ndidi nwaanyị nwee ndidi ụmụaka ị fụrụ a na-amụ a na-azụ azụ ha yes 15 20 25 years ha etopu kasịa unu niile ị nwere ike ine 20 years chee na n'ọkwa n'ọkwa dịgide dịgide 20 years just like 20 minutes etu a ka ọ dị ma i tinyere ya ndidi onye ọ sọrọ ife ka o si wee sie ike nweenụ ndidi o tegide aka ọ dị njọ ọ ga-adị naanị ndidi ka ụnụ ga-enwekwa onwe ngwere gburu aja ngwere anọ o biko ana m ayọ ndị di anyị biko na-agbakwunụ mbọ ee na-ewetunata ọnụ ụnụ ụnụ na-agwa anyị okwu anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị obi anyị dị ka efere ọwụwa ụnụ na-agwa anyị okwu na-ewetunatatụ ọnụ hmm, biko unlike ị na-agba anyị ụja na-etiku ụmụ ife dị etu a ọ na-egbukwanụ mmụọ anyị biko eh, nna asị na ọ ga-adịrị ụmụ nwaanyị ibe m niile mma n'aha Jizọs amen ka agbatụ na-ebutu m gaa zuo ike

ọ bụrụ na m bụ giant mama aga m agbata ya ọgụ akpọ tinyere ebutu na mashaka site nwunye prima model school okoro bọị ee ọzọkwa ndị di anyị biko unu etizina ụmụ nwaanyị ife unu etizina ụmụ nwaanyị ife no matter what nwunye gị abụrọ onye mba na nwunye gị ọ na-abụzi ada gị nwaanyị nọ ee etizina ya ife nụ. Hmm? lọvụ a a na-ebiurukwa ọnụ ya ebi a na-ebiurukwa ọnụ ya ebi bikonụ ezinụlọ ọbụla bibe n'udo m na-asị na ọ ga-adịrị famili ọbụla mma n'aha Jizọs chineke ga-etinye udo na ezinụlọ na-enweghị udo n'aha jizọs ndị nke mere nkewa must find a reason to reconciliate in jesus name ụmụ agbọghọbịa ndị na-etinye ọgba aghara na ezinụlọ dị iche iche chineke ga-ebreki yoke ahụ taata n'aha jizọs ka ọṅụ anyịnwa bụ ụmụ nwaanyị na-anọ di wee zuo n'oke n'aha jizọs amen ngwa ka ọ dịnụ aka m bụ onye nke unu odoziakụ nwaanyị agụata nwunye fashola nwa ezinifite ọ mụnwa ọ nwunye fashola nwa ezinifite nke na-ewu ewu ngwa ka a kpọtụzie n'egwu ọ ga-adịkwazị mgbe ọzọ